bịa nwunye m fetala aka ịkpa m ndewo biko onye ọbụla nọrọ ala ndewo nụ chachachachata igbo keleenụ igbo mma mmanụ rienụ ṅụọnụ mụọnụ ndewonụ bikonụ um, a sị m na-ewere ohere a kelee onye ọbụla nọ here onye eze si all the way from um, Ikoba Kingdom Ụmụahịa bịa Amerịka eh, ya na Ugoeze lọlọ ya na-atour Amerịka which some of us emebe in a long time ha gụọrọ gị ebe ha ga ọka nkụ ha agachala ebe niile ha chọrọ ịga but ọ na-anụ ha ọkụ n'obi ịbịaru Maryland maka ha ma na obi ndị nze na ọzọ nọ here obi ndị chiefs high court nọ here obi ndị ichie nọ here obi ọha na eze nọ here so ha were bịaruo ọ wụ eziokwu na schedule ha dị very very tight but onye eze abịarugole anyị kpọkwanụ ụnụ zogu and ọ wụ ugwu gburugburu ugwu eze so ana m ekele unu for ịhapụ ihe unu kwesịrị ime hapụ ọrụ a ga-aga echi bịa ịkwara onye eze na nwunye ya ugwu udo dịrị unu ndewo unu abịaruola biko um, enwere usoro anyị ga-eji mee ihe a mee ya gwusa gwusa ọ rụ mma Dị- unu ma dịka omenala igbo rụ unu bịara n'anya obi m obi ndị nze na ọzọ a na-ebu ụzọ nabata ụnụ banye sụọrọ ụnụ ọjị asụcha ọjị um, asụcha ọjị onye ọbụla kọwa onwe ya ka onye eze marakwanụ ụnụ marakwanụ onye ọbụla ga-eme onwe ya introduce onye ọbụla mechie onwe ya introduce um, onye ọbụla mechie onwe introduce anyị ga-enwe small remark onye eze ga- okwu ole na ole o nwere ịgwa anyị ọ ga-agwa anyị o kwuchakwaa then anyị nwee light refreshment while the light refreshment na-aga on onye nwere question ọ ga-ajụ onye eze from ihe okwu ma ọ bụ question gbasara omenala ndị Igbo awụ nna anyị ọ nọ here idozi anyị olu ị na onwe onye wu nna m ọha otu ọla anyị si mara ọ ga-etiri anyị mọọ na nke anyị ma ama nke ahụ gacha anyị nwee photo ops nze na ọzọ nwere presentation a ga-emere onye eze after that anyị mee vote of thanks after vote of thanks ọzi freestyle anyị erie dinner gbaa egwu nọkọ onye chọsịrị na-aga na-apụ ya onye chọrọ ịlawa lawa ndị ọzọ ka na-abịa anyị abịa repe but anyị ga-ebido ndewonụ

ana m eweta ọjị ịsị ụnụ ụnụ abịaruole dịka omenala Igbo chọrọ dịrị n'etiti anyị nga a nna ọjị ihe ọma ọjị iwelcome onye eze na nwunye ya celebration ndị gbara ọkpụkpụ nọ n'etiti anyị onye eze community leaders na Baltimore DMV area Um, ọjị a ga-aga ije mụ wụkwanụ onye isi ndị nze na ọzọ n'obi m ka unu nọ ọ tọrọ m n'aka ibi- i- ime ka ọjị a gaa necessary ije o kwesịrị ịga biko ndị nze na ọzọ ọkpụkpọ nyere agụ ịhụ na ọjị aka mụ na gị ọ pụta obie aka mụ na gị ji ọjị eze ikpe aka mụ na gị ji ọjị akwa m gawa udo eze ọzọ aka mụ na gị ji ọjị eze elect ọjị ga-abịarụ gị aka biko ọjị a ga-aga ndị ndị chiri echichi chief ama m n'ụnụ nọ here ndewo community leaders for communities ama m n'ụnụ nọ here ọjị a ga-aga ụkwụ na aka a na-esite na onye isi ndị chiefs

Ibe ị ga-adị o. Ọwụ, nna m gbọrọ ndụ ọsọ anwụọla m ka mma eze ehi na ka eze mmanụ ọnụ maka na ikwu na eze anwụọ na ibu ebu ọjị ị wụ ihe ọma ị wụ eziokwu na omenala ọjị ọrụ ka ụsụ ị gbawa ya afọ ị hụ nwa n'ime ị gbawakwa ọzọ ị hụkwa nwa n'ime o wee kpatara nna m jiri sị onye ọbụla pụtara ụwa sị ya ma ihe niile o bu arụ n'isi pụta mana ke m jikwaranụ wụrụ nwata ama ewere ọjị na enwere ọnụmụ na ọzọ kwanụ nwanne anyị nwoke n'ọhịa wụ gburugburu ọkpọnye agụ ndị Igbo ngwa Ọ nsọ. pụta ngwa bido eze ọzọ Ee, eze ọzọ Masọrọta ihe anyị siri dịrị. Ọpụta obi.

esi esi ezi obi eze nna
eze ekele eze birikwo eze birikwo
dịka ọrụ na ọjị

anyị bugekwerenụ ya our next ihe na ọfọ mmetụ ọjị na aka ama m si ịwụ ịwụ ihe na ene ife ya bụ ugbu anyị eze birikwo
eze birikwo eze birikwo a sị na ọkụ nna gị ka nwa ọ dịghị eregbu ya kwụya ewesịga na nwa dị egbu nna ya fan a na egbu a na-egbu nna fan n'abalị maka ọ nwere ike gawa ebe na amara ebe na echibie ahapụga nke ndị kọdọ ha jiji ndị eriri ma ọgwụ ngwụ mmanya kere so ya bịa were ya

anyị hịrị na ume yes ọba biko dịka nwanne m nwoke Akajiugo siri kwuo ọwa ọjị anyị ahụkwaranụ ya n'Orlu sektọ anyị ga-akọntinu ije ahụ maka ndị ụlọ anyị so anyị gụba ezi ọjị anyị anabatabeghị ọwụ symbol of hospitality ndị Igbo anyị na-emekwanye as much as anyị nwere ike ime ụzọ ibe ndị ọwụ omenala ahụ ka anyị na-eme so ị ga na-ele ihe anyị mege anyị ga-emeta i mekwe nwayọọ were nwayọọ gwa anyị so ugbu a ọjị nshi Orlu anyị ga-ewege our nearest brothers n'ala Igbo yes na Imo steeti anyị na dịka otu o si dịrị adị m suppose ibiga ọjị na onye Okigwe Orlu na Okigwe wụ mbụ ma ahụghị onye Okigwe batabiri yet so from Okigwe ọ ga-aga Owerri and nwanne anyị nwoke eze elect nọ nga Okay. um, ana m ebiga na ọjị na nwanne Ngwa gị were gabazie n'ihu ndewo o.
ndị Igbo mma mma nụ a sị onye wetara ọjị mere gịnị wetara ndụ ọjị esiri Orlu rute Owerri nọ ka ọ gbalị agbalị nnọọ onye otu unu ji gaa unu gbalị agbalị um, kamakwa emechakwa onye eze nwere ike ikwu a na-akọwa otu ọjị si agaga from agbata obi onye wụ nwanne ya yes akọwatago but ka anyị anyị wepụ nke ahụ ebe ọ wụ na anyị emeghị ihe otu ahụ Um, o nwere zone ahụ n'ọjị

o nwere ebe ọ gara ụfọdụ ọ ka nọ na ọ ka na within Abia and Imo and Imo ọ ihe mere ọ ka he try confirm because uh, okay dede ihe nke m na-amaghị nga na ọdị ụzọ asị abụọ ya igwe igwe igwe ya adị ndụ ruo mgbe ebighị high court nze na ọzọ ndị nwe ọjị a ka e si wee kwuo ọ bụrụ na o nwere ebe e mejọrọ anyị akọwa ya ọfụma later Yes. Yes. mana ka ọ dị ugbu a Ọjị nọ na Anambra steeti Nnewi so um, on, um, um, ọ dị ka ọjị a ejewekwa
aka ekpuchi ọnwa ndewo biko ọha na eze ọba the great ọba the great ọba the great ọha na eze ọ dị ka ọjị na agagole gburugburu so a ga-eburu ụzọ gaa n'aka onye eze awụ onye eze bụ bus stop ọba dịbe erukwu anya maka ọ gaghị apụta ọba ọjị a dị ikwu ka onye eze si ọ na-edere ha efe ịdọsa asọ mma

Harcourt mma mma nụ o. Anambra mma mma nụ, Imo mma mma nụ, Abịa mma mma nụ, Ebonyi mma mma nụ, Enugu mma mma nụ. Naijiria kwezuonụ. Ee, anatala m ọjị n'okoro. ọjị enweghị ụkwụ ọ na-agakwa n'ije ọ wụ ọjị a na-eji agba ikwu ma ibe ọ dị nnọọ ihe mere mgbe ụgbọ ihe esi ndị ugbo a gba ọsọ gbafule dị n'onye n'ime ụlọ m ga-ekpọtafe aha ya tupu m agọwa ọjị ọ ga-amasị mmụọ m anyị kọwata onwe anyị ma etukwene gị etutu ma akpọwa na onye a na onye na-akpọ gị ee
Ozuruigbo ma mgbe ị ghọtara ihe m kwuru ọ wụ omenala igbo ọgba ahụ ịpọ ọjị m wụ onye ọbịa n'etiti unu n'agbanyeghị na m wụ grand patron ndị nze na ọzọ onwe ozugbo unu ka mma ọ gara amasị m